Sea, go raibh maith a't, a Mháire Treasa. Agus anois caithfimid súil ar na foirne. Ainmníodh Linda Djougang, Sarah Delaney agus Christy Haney i scuad na hÉireann i rith na seachtaine, chomh maith le Ruth Campbell, a bheidh's le Eimear Corri sa dara ró. Tagann Jane Neill isteach in ionad Hannah O'Connor, atá gortaithe le Caoimhe Molloy ag bogadh go dtí uimhir a hocht. Tagann Nikki Caughey isteach sna leathchúlaithe le Jade Gaffney agus arís is iad Aoife Dalton agus Leah Tarpey a bheidh's i bpáirtíocht i lár páirce. Coinníonn Emma Tilly agus Emma Roberts a n-áiteacha ar na cliatháin. le Robyn O'Connor ag caitheamh geansaí uimhir 15. Maidir leis na Muimhnigh don ceathrú seachtain as a chéile, tosaíonn Siobhán McCarthy, Beth Buttimer agus Eilís Cahill sa ró tosaigh do na Muimhnigh, le Dorothy Wall agus Claire Bennett ainmnithe arís mar nascairí, Clodagh O'Halloran, Jane Clohessy agus caiptín na foirne Chloe Pearse a bheidh sa ró cúil. Muirne Wall agus Kate Flannery atá ag naoi agus deich agus tá Enya Breen ar ais i lár páirce le taobh Stephanie Nunan. Naoi n-úd eatarthu atá aimsithe ag Alana McInerney agus Chisom Ugwueru sa gcomórtas go dtí seo. Agus arís is í Aoife Corey atá ainmnithe mar lánchúlaí. Tá Dannah O'Brien ar ais ar an mbinse do Chúige Laighean agus filleann Brianna Heylmann i measc ionadaithe na Mumhan. Bhuel, ar ndóigh, athimirt de chluiche ceannais na bliana seo caite a ghnóthaigh na Laighnigh, 33, 14 thíos i gCorcaigh agus an féidir le na seaimpíní an comórtas idir-chúige a ghnóthachtáil don dara bliain as a

Ach bua maith ag Cúige Laighean ina gcoinne an lá sin agus fonn díoltais orthu b'fhéidir anseo i mBéal Feirste. Agus ní fhéadfadh lá níos deise a bheith do rugbaí. Muirne Wall, laoch na himeartha i nGaillimh an tseachtain seo caite do Chúige Mumhan, sártaispeántas a thug sí uaithi. Agus i bhfeighil na feadóige inniu tá Keane Davison agus is iad Christopher Lough agus Andrew Mitchell na réiteoirí cúnta. Mark Patton. an TMO. Cé a thabharfas leo Comórtas Idir-Chúige na mBan 20 24? Na seaimpíní ó anuraidh, Cúige Laighean nó na seaimpíní ón dá bhliain roimhe sin, Cúige Mumhan? Feicfidh muid linn agus is í Kate Flannery a chuirfeas tús leis an aicsean anseo agus, bhuel, An ceann sin scaoilte ag Eimear Corri agus is dócha an peaca marfach ná ná lig cead don liathróid preabadh. Tá siad go léir ag seasamh ag fáil an liathróid. Caithfidh siad rith chun an pas sin. Ceann sin caite go dtí Dorothy Wall agus ar ndóigh cúpla bliain ó shoin b'fhéidir go raibh scór tuillte ansin nuair a bhualtheá an liathróid faoin bpolla ach anois tá cic éirice eile bronnta in ainneoin an chosaint ó Aoife Dalton thíos ansin. Sea, greamú maith ó Aoife Dalton, just bhí sí, ní raibh sí in ann teacht amach as an spás sin. Tógtha sciobtha arís agus, bhuel, na Muimhnigh diongbháilte, an chéad scór den chluiche a aimsiú anseo le Eilís Cahill ag iarraidh a cuid neart a úsáid ansin agus athchúrsáilte agus scór ag Beth Buttimer. Bhfuil an t-úd bronnta? Is dóigh liom go bhfuil. Níl, bhí na Laighnigh fúthu, nó. Bhuel, An bhfuil scór nó nach bhfuil? Tá Beth Buttimer ag ceapadh go bhfuil scór aici. Sea, níl sí sásta leis ach rith sí siar. Ceapaim go ba chóir go mbeadh siad ag ceistiú an cinneadh sin. Tá TMO anseo, chonaic muid é sin sa chéad chluiche agus you know bhí sé, cheap muidne go raibh Buttimer tar éis titim ar an líne, thar an líne ansin.
Agus anois tá an buntáiste thart ach tá luas dhá spáint anseo ag McInerney agus McInerney chun an chéad úd den chluiche a aimsiú agus ní féidir le Alannah McInerney stopadh ag scóráil. Sin an seachtú húd faighte ag Alannah McInerney i gcomórtas idirchúige na mban, fiche, fiche a ceathair, agus tá na Muimhnigh chun cinn. Sea, úd iontach ansin ó Alannah McInerney agus an luas sin. faoi agus caithfear a rá bhí sé in aghaidh an imirt ach chuaigh na Muimhnigh leathan. Ní raibh mórán spás anseo ag Alannah McInerney. Chuaigh sí istigh. Drochghreamú ansin ó Robyn O'Connor. Caithfidh sí dul níos gaire don bhfreasúra ansin ach úd iontach agus críochnú iontach ansin ó McInerney.
Sea, agus bhí sí thar a bheith cóngarach don taobhlíne, ach cinnte d'fhan sí istigh agus thapaigh sí an deis sin ar fheabhas ó Alannah McInerney. Agus anois na pointí breise le thíocht ó Kate Flannery. Naoi bpointe aici sa gcomórtas agus déan aon phointe dhéag dhó agus tá na Muimhnigh chun cinn a bhuíochas Alannah McInerney, seacht a náid do Chúige Mumhan. Agus ag a dheireadh an liathróid sin glanta fada agus tá sé chun preabadh. Cé a ghnóthós an liathróid nuair atá sé san aer? Agus tá sé gnóthaithe ag na Laighnigh agus tá spás anseo os comhair Leah Tarpey. Leah Tarpey chun an scór a chothromú agus tá Leah Tarpey istigh dá tríú úd sa gcomórtas agus tháinig sé sin ó liathróid ard a phreab i lár na páirce. Leah Tarpey a bhí ag fanacht agus ba chóir go mbeadh muid cothrom gan mhoill. Sea, léamh ón preab sin agus luas iontach ó Leah Tarpey ansin agus sin an rud a bhí muid a rá, tá na Laighnigh ag iarraidh an imirt scaoilte, oscailte seo, tháinig sé ó chic na Laighnigh an uair seo ach ní raibh na. na Muimhnigh in ann breith air. Agus léamh iontach mar a luaigh mé ó Leah Tarpey agus fuair sí an spás agus luas, fós go leor obair le déanamh chun dul you know 50 méadar an pháirc anseo ach caithfidh na Muimhnigh breith ar an liathróid sin, ní féidir é a ligint dó preabadh ar an bhféar bréagach seo, d'fhéadfadh sé dul in aon áit agus an uair seo díreach isteach i lámha Leah Tarpey. Sea, bhí sí ina laoch na himeartha i gcluiche ceannais na bliana seo caite. agus tá úd fáighte aici agus an slánú le theacht ó Nikki Caughey agus tá muid cothrom. Mumha 7, Cúige Laighean 7. Rachaimid síos chuig Marcus agus Hannah. Na seaimpíní a chur chun tosaigh. Ceann sin ó Caughey. Deas cruinn agus tá na Laighnigh chun cinn, deich bpointe in aghaidh a seacht. Síos linn chuig Marcus. Deis scórála iontach anseo ag na Laighnigh go dtí O'Dowd. Cúpla liathróid láimhseáilte aici sa ngluaiseacht seo.

Bhuel, úd tuillte ag Aoife Wafer, ní amháin an iompar mar sin ach an láidreacht atá ag paca na Laighnigh sa chluiche seo ach sin tuillte acu. Ach féach ar an obair a rinne siad ar an dhá chliathán, Emma Tilly ar dtús, ansin Ella Roberts ar an taobh eile ach caithfear a rá freisin, you know, Aoife Corey, rinne sí an dhá ghreamú, stop sí úd ar chliathán amháin, stop sí úd ar an chliathán eile. Ach ag deireadh, le na Laighnigh ag iompar tríd an lár, ní raibh siad in ann é sin a stopadh. Sea, an-chríoch go deo anseo ó Aoife Wafer. Shín sí amach a lámh ansin agus thalmhaigh sí an liathróid. Nikki Caughey agus tá sí cruinn inniu ón tí agus sin seacht bpointe ar fad faighte aici. 17:07 anois i gcluiche ceannais idirchúige na mban 2024 ag leath-am, Laighin 17, Mumha 7. Jade Gaffney ón Uaimh i gContae na Mí leis an gcur isteach. Pioctha suas ag Aoife Wafer arís. An modh díreach uathu siúd agus an glan amach déanta agus bhfuil ann ach ceist ama, bhuel nó an ndéanfaidh siad praiseach? Ó Caughey trasna, Dalton agus an greamú ansin ar O'Connor agus an scór ag tíocht, bhuel ó Tilly agus níl nó ar éirigh léi. Ar éirigh leithe? Is dóigh liom go bhfuil sé buailte chun cinn ag Emma Tilly. Shín sí amach a lámh ach ní dóigh liom gur éirigh leithe an liathróid a thalmhú. Sea, agus arís Aoife Corey ag teacht trasna chun an greamú sin a dhéanamh agus greamú an-fhisiciúil. Sin an fáth gur tháinig sí síos chomh crua. Féach ar seo.
Sin cleacht greamú ansin Agus tháinig sí síos an-chrua ansin ar an talamh agus sin an fáth gur phreab an liathróid uaidh. Tháinig imreoir eile ansin, Dorothy Wall, tháinig a glúin isteach ar cheann Emma Tilly ansin. Ach féach ar sin, greamú iontach ansin agus ach tá sí gortaithe tar éis. Anois Dannah O'Brien. Ceann sin buailte ag O'Brien go cruinn agus anois 20, 7 i bhfabhar Chúige Laighean. Ach rachaimid síos chuig an taobhlíne, áit atá Hannah Tyrrell ag caint le cóitseálaí cúnta Chúige Laighean, Billy Ngawini. Ach ní mór dóibh an chéad scór eile a aimsiú. Níl siad in ann an liathróid a fháil, sin an fadhb. Tá sé deacair imirt sa chluiche mar seo.
Dalton. Seans acu anseo agus anois tá seans ag Tarpey an darna úd a aimsiú. Leah Tarpey faoi na postaí agus tá an liathróid talmhaithe aici. Scór iontach cruthaithe agus críochnaithe ag imreoirí lár páirce Chúige Laighean. Dalton leis an mbriseadh, Tarpey leis an scór, 25, 7. Sea, athrú mór anseo agus sin an difríocht. Níl ach seilbh amháin uaireanta ag teastáil ó na na Laighnigh chun briseadh tríd ach nuair a feicimid an rith seo an pas ó Dalton ar ais go go Tarpey ansin ach chonaic muid roimhe sin bhí pas ó Tarpey go go Dalton chun í a chur tríd an bhearna féach ar an luas an chaoi atá sí ag cur a súil ar an líne agus you know arís an an caighdeán atá ag na ag na Laighnigh anseo, an chaoi atá siad, siad, siad ag briseadh tríd anseo agus you know tá ceannaireacht níos fearr tar éis teacht orthu le Dannah O'Brien ag teacht isteach in áit Caughey freisin. O'Brien le cic thar a bheith éasca agus na postaí scoiltí ansin ag Dannah O'Brien. 27, 7 i bhfabhar Chúige Laighean, síos chuig Marcus. Agus an síneadh amach isteach ach an ghadaíocht déanta ag Ruth Campbell agus an liathróid ciceáilte amach ag Aoife Moore agus sin sin. Tá na Laighnigh ríméadach agus don ochtú uair is iad seaimpíní idirchúige na mban théis na Muimhnigh a chloí. Trí úd ar fad acu, péire do Leah Tarpey, ceann do Aoife Wafer, Nikki Caughey le seacht bpointe, Dannah O'Brien le cúig cinn de phointí. Agus b'iad na Muimhnigh a chuir tús leis an scóráil le húd ó Alana McInerney, shlánaigh Kate Flannery. Ach an bheart déanta ag Cúige Laighean, seaimpíní 2024, an scór deireanach, Laighin 27, Mumha 7. Leah, congratulations. You seem to be the lucky charm. Last year, two tries, player of the match,

Sea, onóir mór do Molly Boyne a bheith ina caiptín inniu ar lá an chluiche ceannais ach díomách do Hannah O'Connor nach raibh sí istigh ina lár. Yeah, níl aon dabht faoi ach you know an chaoi atá siad ag caint faoina chéile tá siad go léir páirteach ann agus má bhíonn ar imreoir teacht amach, má bhíonn siad gortaithe, mar bhíonn siad sa ionadaí, tá siad ag brath ar na imreoirí eile teacht isteach agus sin an láidreacht atá acu anois agus, Mar a luaigh tú, Molly Boyne ag seasamh suas mar cheannaire ansin le Hannah imithe. Sin an fáth go bhfuil siad chomh láidir leis sin. Mar bhí muid ag caint faoi Leah Tarpey ach an rud eile faoi sin, Leah Tarpey agus Aoife Dalton sa lár, tá sin cosúil le D'Arcy agus O'Driscoll. Tá an beirt le chéile níos fearr ná aon páirt de agus sin an rud atá siad ag cruthú anois anseo le na Laighnigh. Agus táimid ag breathnú orthu ag ceiliúradh anseo. Bhí siad gortaithe agus luaigh siad é sin. Bhí siad gortaithe go mór tar éis do na Muimhnigh iad a bhualadh coicís ó shin agus theastaigh uathu a lámha a fháil ar an gcorn seo arís i mbliana agus tá siad ag feabhsú agus ag tógáil ar an doimhneacht sin bliain i ndiaidh bliana agus níl siad ag moilliú síos. Yeah níl. You know tá sé feicthe againn le na Connachtaigh agus na hUltaigh nuair a thagann na hógánaigh suas ach tá na Laighnigh a dhéanamh é sin le fada agus sin an fáth go bhfuil siad anseo. Mar seaimpíní arís. Bhuel, gabhfaidh muid suas chomh fada le Garry Mac Donncha anois agus an corn á bhronnadh. Sea, tá Craobh Idirchúige na mBan gnóthaithe ag na Laighnigh don ochtú uair ar fad agus don darna bliain as a chéile agus anois bronnfaidh Uachtarán an IRFU, Declan Madden, an chorn ar Molly Boyne agus ar Hannah O'Connor. Cúige Laighean na seaimpíní! Agus iontach freisin, Molly Boyne an captaen ar an lá agus Hannah O'Connor an captaen ar feadh an tséasúir. Agus anois táim cinnte go dtabharfaidh siad an chorn anuas. na staighre agus tá an fhoireann ag fanacht anois agus ba chóir go mbeadh na radharcanna seo go maith. Molly Boyne ag déanamh a bealach síos agus tá na himreoirí ag fanacht leis an gcorn agus is iontach an cheiliúradh. a bheas ar siúl anocht. Cúige Laighean, seaimpíní 2024! Bhuel, táimid ag breathnú ar na Laighnigh ag ceiliúradh ar Pháirc Kingspan anseo, iad ina seaimpíní de chluichí Idir Chúige na mBan go an dara bliain as a chéile agus tá mé cinnte go mbeidh neart ceiliúradh á dhéanamh acu anocht. Tá neart anailíse agus agallamh le déanamh againn anseo ar an gcluiche iontach sin mar sin déanaigí cinnte fanacht linn tar éis an bhriseadh.